achaphwanga abweranso apapa eh? satana akuyesetsa ndithu kundimenya nacho chimfine It is smoke Igbo. koma sikuti likuyimva ayi ya timenyabe uli so lerolo ndifuna kuti liyambe ndi chani genesis ya chimati nyoo kumeneko ndikudziwa zokuti ambiri kumeneko simukutsata so genesis ndiliyambira kumayambiriro Eh, ndizifwenthera kumene ndi chimfine koma ndifunika ndiyankhulebe mupezeka ndafa mawa ambiri ndikudziwa kuti genesis 1 ndi 2 simukuidziwa mazibusa anu uko amangoyimenya mwina mwake kungobakabaka chinachake madziwa kuti ayi mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi bla bla bla bla bla, kenako basi zatha koma samalongosola bwinobwino chifukwa chani samalongosola bwinobwino amadziwa amadziwa zokuti mu genesis ndi mmene muli zisinsi za ziphunzitso zonse zimene zili m'baibulo genesis 1 and 2 ndi pamene pakuyambira chilichonse pamene popo ndiye kuti zokuti inu mukangomisa pamene popo chilichonse chimene muziwerenga uku chikhala chopanda ntchito ndikudziwa kuti apapa ndikuyankhula ngati kuti ndine wamisala komano mumvetsetsa tikamamaliza machapta awiri awawa kwa amene ali serious mutha kupita kukatani kukasaka data iyi mukayiwerenge nokha chilichonse chimene ndakuwuzani panopo mukasanthule nokha panokha mukakawerenga musanayambe kulemba chiparagrafu kuma comments mutani mubwerenso ndiyeno paja ndimanena kale kuti ngati muli ndi ma temper chonde osaonera video mwachitsanzo mukamamaliza apapa mukhala mukudziwa kuti gahena kulibe zimene zijazo amakunamizani kulibe ku gahena palibe akupsa panopo ndiye ngati mwayamba kulusa apapa chonde chonde siyirani pompa musapitirize chifukwa zimene ndayankhula uku zikhala zoopsa kuposa izi so ndiye chonde ndanena tiyeni ndiyeno choyambirira chenicheni chimene tifunika tidziwe chokuti anthu ambiri amatinamiza paliso poyambirira ndikudziwa zokuti ambiri tili panopo amene mwina tinaphunzirako pang'ono kapena amene tinaonera mafilimu pang'ono tili ndi idea yokuti dziko limaoneka chonche ya limaoneka ngati chiglobo chichi limaoneka chonchi apapa ndikuti timayiko tosiyanasiyana eti ya so ichichi chithunzi chichi amanena kuti imatenga ndi satellite kumwambako so ndifuna kuti mumvetsetse kuti pali gulu lina la anthu limene limakhulupira kuti izizi sizoona Ah, anthu ena amanena zokuti ayi izizi nzabodza ali ndi zifukwa zawo for example anthu ena amanena zokuti anthu ena ake anakwera chombo rocket anapita anakatera pa mwezi ndikubwerako anthu ena amanena kuti ayi zimenezi nzabodza nza fake ngati mufuna kumvetsetsa zambiri you can go and search kuti ayi anthu ena ake amakhulupirira ndithu kuti it was faked sindinena kuti ine ndimakhulupirira chane komano muzidziwa zokuti pali anthu ena ake samakhulupirira zimenezozo so zithunzi zizizi zokuti dziko limaoneka chonchi anthu ena ake samakhulupirira mandimvetsesere amanena zokuti panopo masatellite amene amanena kuti amatenga zithunzi zizizi anatumizidwa mlengalengamo muli more than 11000 satellites mlengalenga amene akuzungulira so amanena kuti masatellite awa ndi amene amatenga zithunzi zizizi komano mukaona zithunzi zambiri zimene zimatuluka za masatellite simuzaonapo masatellite enawo imangooneka ngati kuti palibepo satellite iliyonse pali satellite imodzi yajambula chithunzi ndikutionetsa ifeyo so amafunsa anthu kuti tsono masatellite enawo ali kuti 11700 bwezi akumaoneka abe kuti yayi satellite ina iyo ina iyo koma pa zithunzi zonse simuzaona so anthu ena amanena kuti yayi masatellite aja ndzabodza magezi akutinamiza komano panopo nde kuli mafoni ngati achina elon musk aja ama- ama- amanena zokuti you can use the satellite instead of network and chani iphone-so imatheka kuyuza satellite ukakhala kuti mwina emergency yachitika uli pakati pa nyanja pena pake umatha kupanga activate a certain thing yokuti imakupanga allow to contact the satellite direct sindilongosola zambiri zimenezozo komano ndikufuna ndingokuwuzani kuti pali gulu la anthu ena ake limakhulupirira kuti masatellite kulibe anthu akutinamiza so chithunzi ngati chichi cha dziko chichi chitokhala choona chitokhala chabodza why am i saying this ndikunena izizi chifukwa chokuti tikayamba kuwerenga genesis uyuyu mufunika muchotse chithunzi cha dziko ilili muikepo chithunzi cha nyowani dziko limene linapangidwa present mu genesis limaoneka chonchi anthu akalekalewo ankakhulupirira kuti dziko limaoneka chonchi sikuti limaoneka mmene timaonera muja chonchi ayi limaoneka chonchi ndeno ndilongosola kuku kuti zimatanthauza chani izizi kuti zikusiyana bwanji ndi dziko la pano pano ndeno chifukwa chimene ndimakuuzani kumayambiriro zija nzonena kuti wina akhoza kunena kuti okay ngati ino baibulo linkanena zoti dziko limaoneka chonchi koma panopo masayantisti akutionetsa kuti dziko limaoneka chonchi ndiye kuti baibulo ndi labodza limanama so zimene ndimakuuzirani kumayambiriro kuti pali anthu ena ake samakhulupirira zimene zija zija nde ali ndi maevidensi awo ndimafuna ndikudziwitseni kuti image imene tikuona ya dziko panopo itokhala yoona itokhala yabodza which means kuti sitingapangiretu dismiss description imene baibulo inapanga describe kuti dziko limaoneka chonchi chifukwa chokuti there is a chance kuti zimene amatiuza ma scientist panopo ndi zabodzaso anthu ali ndi ma evidence awo amene amaonesa zokuti ndi zabodza ndanena kuti ndi zabodza ayi koma ndifuna kuti tikamalowa izizi tikhale ndi open mind na open mind iyi ikhalenso ku baibuloso tikhale nayo kuti baibuloso litokhala limatiuza zoona kapena limatiuza zabodza mumvetsetse so ndifuna kuti ndikhale open minded in both sides open minded ku za dziko lapansi komanso open minded ku baibulo kuti baibulo itokhala limanena zoona kapena ayi tikumbukire kuti baibulo mabuku oyambirira awo analemba ndi moses amaona mavision so we cannot confirm kuti zonse zimene zimalembedwa apapo zinali accurate timvetsetse pamenepopo now ndikuyamba so image yanu m'mutumu ndikamalongosola za dziko tikuyikamo chithunzi chimenecho so genesis 1 amanena zokuti pachiyambi mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi in the beginning god created the heaven and the earth zabhobho mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi okay koma tikupanga imagine chani that's just the summary kuti okay anapanga zonse now chimene chikuyamba no kulongosola bwinobwino ndi verse 2 amanena kuti and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep ngati kuti chidziko chinangokhala basi china chake basi chopanda shape chopanda form kunali mdima kulikonse komano mmene ankachipanga chinali ngati chimbulu cha madzi chozungulidwa ndi madzi so tipange imagine ngati dzira kayelo kaja kakhale ngati chani chi chi earth chimene chocho ngati dothi za white zija

tanena eee paja kuti okay taumba ichichi chimbuluma ichichi eti pali chi- chi- chi land pakati pa kuzungulidwa umu ndi madzi ndeno akunena kuti let there be light so light yabwera akuipanga differentiate kuipanga divide from darkness ndeno anena kuti in the evening and the morning were the first day ngati tsiku loyamba linapita so funso limakhala kuti sono light imene yabwera apapayi ikuchokera kuti question kuti light iyi imachokera kuti imene akunena kuti let there be light imachokera kuti chifukwa chokuti dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi zinapangidwa day number 4 tilongosola kumunsiku komano day number 1 kunali kale kuli light so light iyi imene ikubwera pa day number 1 sikuti ndi light ya dzuwa kapena mwezi kapena nyenyezi so just keep that in mind now day number two akuti and god said let there be a firmament in the midst of the waters to divide the waters from the waters now paja ndanena kuti tipange imagine ngati dzira pakati pa kayelo kayelo kaja kakhale chi- chidothi mbali mbali madzi now akunena kuti pabwere firmament pabwere ka chinthu china chake choti chipange separate madzi ndiye anapangadi firmament kupanga separate madzi ndiye anagawa madzi madzi ena apite kumwamba ena abwere pansi so madzi ena akhala ngati ali apa- akakamira kuchani kuchidongochi madzi ena apita kumwamba outside of chidongochi koma pakatipa pali firmament now we have this image imene ndinakuonetsani kuyambira yachitatu ndeno ananena mu verse 6 kuti and god called the firmament heaven heaven ndiyeno you should keep in mind nthawi inake nakambapo nkhani ya book of enoch kuti heaven sikuti ndi malo amodzi pali maheaven angapo so this one is also being called heaven now I want you to keep that in mind ndiyeno tikupita kujani verse 9 anena kuti let the waters under the heaven be gathered in one place so this firmament aitchula kuti heaven kumwamba kuli madzi pansinso pali madzi then kuli chimbuluchi doti nde akuti madzi amene ali pansiwa apangidwe gather pamodzi kuti pabwere chani pabwere dongo dongo liyambe kuoneka so nde kuti ngati dothi layamba kuonekera uku madzi akhala ngati nyanja chanchani eti zatheka tsiku lomwelo ananena kuti padothi pano pamere zomera nde zomera zinamera this is day number three kenako day number four ndi pamene akuzapanga chani dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi anazika kuti anazika mu firmament mumu mu ka separation akaka kamene wapanga separate jani kapanga separate madzi akumwamba ndi madzi apansi nde dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi anazika mmene mumu for time sanazike kuti zizunikira anazika for time kuti zizatiuza kuti okay panopo dzuwa likutuluka ndi mamawa panopo dzuwa lili apapa ndi tikadye nsima panopo dzuwa likulowa ndi kuti panopo kwada zimapanga produce light dzuwa limapanga produce light imatipeza komano dzuwa titati talichotsa light ikhalapobe light imene anayika kumayambiriro ija anena kuti let there be light imene ijayo imene ijayo ikhalapobe so tikupitirize aziyika mmene mujamo day number four ndidziwa zoti ena ake amakhulupirira zokuti masiku awawa sanali ma literal days kuti day 1 2 3 amanena zoti sinanga pena pake anazanenapo kuti ayi tsiku limodzi kwa mulungu lili ngati zaka 1000 nde anthu ena amatha kumapanga link ponena kuti ayi so izizi zimagwirizana ndi evolution kunena kuti nde kuti dziko ili limene limapangidwa apapa ndiye kuti zaka zikupita ma millions of millions of years komano ayi baibulo lanena kuti ndi masiku masikuwo pali dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi they are being separated by these things ndiyeno zomanena kuti masiku awawa ndi ma ujeni ma translation into thousands of years or millions of years ayi baibulo sinanene choncho kenako day number 5 si day number 4 apanga dzuwa mwezi nyenyezi nchani day number 3 amalimbana ndi pansi apapa kuti pamere mitengo koma day number 5 akuzabwera m'madzi tsopano nde analengano nsomba mmene muja mubwere nsomba plus mbalame za mu air tsopano so nde day number 5 imene akupanga cover m'madzi plus mbalame zatheka day number 6 anazanena kuti padongo apapa tsopano tabwereranso padongo patuluke nyama nyama zoyenda zokwawa pansi and it was in the same day pamene timafika ku verse 27 28 amanena kuti tiyeni tipange munthu mchifanizo chathu ndi nkhani ino ndi nkhani iyi ndi ndi imene ili ya serious tipange munthu mchifanizo chathu pamenepa ndi pamene azibusa ambiri amayamba kubalalitsa anthu this is day 6 ndeno ndisanapitirize kukwe ndisanapitirize remember kulinso chapter 2 pa chapter 2 tipezakonso mulungu akuumba munthu komanso tipezapo mulungu akuumba nyama ndeno ndifuna kuti musunge this idea that we have these two stories ndeno ndikubwerera genesis 1 tonena zokuti mulungu anena zoti tiyeni tipange munthu mchifaniziro chathu nde atamupanga munthu anampanga wamkazi ndi wamuna take care of this verse ananena kuti god created him male and female ba kenako anauza kuti ayi izizi mutha kumadya izi chanchanyanchanyanchanyanchan zatheka day 6 kenako day 7 mulungu anapumula tsiku la sabata so apapa ndi pamene ino ndi pressure imakwera mwa amene kuti maona sabata inayamba kalekale ndi kuti ifeso tikufunika tizisunga sabata ayi sabata ilili yokupanga fun ndani mulungu amapumula sananena kuti anthu ena tonsefe kuti tizisunga sabata ayi mulungu anangopumula so anazayibweretsanso sabata iyi nthawi ya ana a israeli kuti ikhale sign between iyeyo ndi anthu ake osankhidwa nkhani iyi nakambapo kale nditapanganso post video imeneyo just for clarification now tamaliza chapter 1 tibwera chapter 2 chapter 2 imazabweranso ndi kunena zoti mulungu uno anadzala chani garden munda wina wake timati chani eden anaumba mu zinyama zosiyanasiyana kuchokera mu dongo anaumbanso munthu ndeno ataumba munthu anayambano kumusakira mkazi kuti azipanga naye chokodido mkazi kuti azinyengana naye so apapa ndipamene pamabwerano confusion so anthu ena amanena zokuti chapter 1 mulungu analenga munthu ku uzimu analenga mizimu iwiri chapter 2 mulungu anaumba anthu dongo physical ndena amanena zakuti yayi sichoncho chapter 1 mulungu analenga adamu ndi mkazi wina mkaziyu dzina lake anali lilith ndi hope kuti enanu munamvapo pena pake kuti lilith ndi mkazi uyu akuti anali lilith ndeno paja mulungu ananena zoti mkazi azimvera mamuna lilith zinkamunyasa zimenezozo nde sankamumvera adamu nde ankalusa nde ankakangana lilith akafuna kunyengana ndi adamu amakana missionary amafuna azikhala on top akuti iye sangakhale underneath a man amafuna akhale girl on top Ah. lilith uyuyu nkhani ya lilith iyi siili m'baibulo nkhani iyiso siili kuchani ku ziphunzitso zilizonse za majewish kaya chani inachokera ku mesopotamia ku religion inaso yosiyana ndi yathu so maganizo amenewa amakhulupira kuti it was like that ndeno amanena kuti lilith uyuyu anapeza zokuti akukana choncho eh? jaja anatumiza angelo kuti akamuyankhule kuti ase ufunika kuti uzimvera mwamuna wako pakuti akuti lilith anakana ndikumtukwananso jaja kumtukwana jaja ndikumuwuzanso zokuti apapa ndizichani ndizipanga seduce azibambo azibambo akagona azikhala ndi ma wet dreams ndizikhala ndikunyengana nawo ndeno jaja anabwera ndikumtemberera ndikumtemberera kuti chani as a punishment akhala the mother of demons ndi azibereka ma demons 100 daily ndiye ndi mmene kunapezeka kwabwera ziwanda so iyi ndi nkhani yokuti siya mbaibulo ndi nkhani ya ma mesopotamians ali ndi religion yawo komano tikakumbukire kuti abrahamu nayenso anachoka ku mesopotamia so ndichifukwa chake nkhani izi zimapezeka ngati kuti zimazabwerabwera komano sikuti zili m'baibulo and baibulo silimaphunzitsa zimenezozo so the correct interpretation of these two chapters ndiyokuti chapter 1 chinapanga focus on creation of zinthu zina zonsezi ndikuzangopereka ngati ka summary on mmene mulungu anapa- ana- analengera nyama ndi anthu koma chapter 2 nde chinazapangano expand mmene anamupangira munthu koma munthu wake ndi yemweyo chapter 1 pa verse ah, ku verse 28 ndi kumatsika mmusimu anangolongosola kuti mulungu anapanga munthu wamuna ndi wamkazi in general pamene chapter 2 analongosola kuti zinakhalano bwanji mundimvetsetse si anthu osiyana ndi munthu mmodzi angosiyana kulongosola kwake ndi nkhani imodzi so izo amanamizana zoti ayi anapanga mzimu kenako anazaulowetsa mwa adamu apa ayi mabodza and this is why i'm saying this this is very important chifukwa ndilongosola nkhani ya chani ya mzimu kodi kodi tikamati mzimu ndi chani munthu ukafa nde umapita kutiko ndilongosola video yakeyake yomweyo ndiyeno tikabwera ku chapter 2 jaja anapeza kuti waumba zinyama zosiyanasiyana waumbanso adamu jaja sankadziwa kuti kodi chitamusangalatsa adamu ndi chani sankadziwa kuti anganyengane ndi ndani ndiye pamene kuti amupangire mkazi ati jaja anatenga zinyama Anatenga zinyama ndi kumazibweretsa kwa Adamu kuti Adamu asankhepo mkazi pa zinyama. Nde amadikira apeze kuti kodi imene itamupangitse ndi iti. Ndiyeno amabweretsa imodziimodzi. Ndikudziwa ena ake simukhulupirira zimene ndikunenazi koma mukawerenga Baibulo mumvetsetsa kapena tiwerenge Baibulo limodzi. Ah, mukawerenga uh, verse 18 chapter 2 and the Lord God said it is not good that man should be alone. I will make him an help meet for him. Ndimpangira oti azimuthangata. Verse 19 and out of the ground the Lord formed every beast. Mukuona zimene zikuchitika pamenepo? jajawa amupanga munthu kenako akuti ayi munthu asamakhale yekha next step imene akutenga ndi chani atenga nyama zimene anaziumba ndi kumazibweretsa kwa adamu so verse 19 and brought them unto adam to see what he would call them jajawa amapanga experiment kuti kuti ase apapa mdalayu azitchula chani ngalata ifiye nyama nde izikhala mkazi kuti kwa adamu anakasankha kuti azinyengana ndi bulu bwenzi anthu tikumanyengana ndi bulu bwenzi Ah, koma adamu ama. tithokoze kuti adamu anasankha hava ndiye kumafunsa adamuitchula chani nyama imene ah ng'ombe twi eh ipite iwe adamuitchula chani mbuzi twi ah, ipite uyu untchula ndani ah tule tu apite ndachana anakusaka mkazi wa adamu right? verse 20 and adam gave names to okay to nanjani nanjani nanjani but for adam there was not found the help for him so akusaka uja apapa koma akuti sakupezeka amene akumsakayo Adamu anakhala kuti akuyesetsa kuti atchule nyama zonse pakupeza zoti ah, sakupezeka ndi jijana zamba kuti awa apapa ndizikhala bwanji apapa palibetu amene akumfira Adamu and that's when the lord resorted to this on verse 21 and the lord god caused a deep sleep to fall upon adam and he slept and he took one of his ribs ndikutseka verse 22 and the rib which he had taken from man he made into a woman ndikumpanga chani mzimayi Adamu adzuka ndikumbweretsera mkazi uja so mkazi uja anambweretsanso ngati chani zinyama zina zija amafuna adziwe kuti kuti adamu a- a- achitchula kuti chani chimene amupangirachi so akukhala akutchula kuti ng'ombe ichani nanambweretsa kwa adamu adamu kungoona pompo anadziwa kuti ah yes this is the one ndipo anadzayamba kunena kuti yeah, this is bone of my bones flesh of my flesh and she shall be called woman ndipo iyeyo anampatsa ntchito kuti azinena chani mayina azinyama sankadziwa zoti nthawi imene akumuuza zoti azitchula zinyamazo akufuna kuti apeze zoti atafirepo nyama yake ndi iti iyo sankadziwa ndi ababa akupitiriza ntchito yake yotchula zinyama nanangoti ah, kwabwera chinyama china chosiyana ndi zinyama zinazo ichi ine ndachifira nkuyamba pa maprofesa ayo adzasiya bambo ake ndi mayi ake ndi madala yake nthawi inayake akakula azipita azikanyengana ndi mkazi wake azikakhala limodzi kuku pompo anadziwa zoti okay mkazi amene amafunikira ndi uyuyu nyama imene imafunikira ndi iyi imenenso adamu ndi anamupatsa nakuti azikakhala limodzi tamvetsetsana eti ndibwerere kumbuyo pang'ono so tikabwera apapa kuti tiyang'ane kapangidwe ka munthu kuti munthu ndi chani chifukwa anthu ambiri timakhala tikuwuzana pano kuti ya so munthu umakhala ndi mzimu mkati mwako ukamwalira mzimu uja umapita kumwamba iwe umapita kugahena ukakhala ochimwa iwe umapita tatiyeni timvetsetse kuti kodi munthu anapangidwa bwanji munthu anapangidwa bwanji ndikudziwa kuti ambiri apapa nde mwayamba kale kutsutsa it's okay mumvetsetsa koma kumapeto tikapita pa chapter 2 genesis chapter 2 verse 7 amanena kuti and the lord god formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul tipange underline mawu kuti living soul what is this soul ambiri tikangotchula soul nde timakhala tikuganiza za chimzimu china chake chimene chimatuluka ukafa nde chimapita kumwamba kaya chimapita kugahena koma apapa anena kuti mulungu waumba dongo ndikutenga his breath of life ndikuyika mphuno and then man became a living soul so what is a living soul what is a soul soul sichimene mmaganizacho i know kuti sometimes soul uja amadzagwiritsidwa ntchito mooneka ngati kuti afuna atanthauze za mizimu mizimu komano soul samatanthauza mizimu imene mmaganizayo soul amachokera kumawu kuti psuche amatanthauza the whole essence of being like you being alive there you are a soul mukapanga combine body loumbidwa ndi dongo ndi breath of life which is the spirit spirit the breath of life here akapanga breathe here plus this body it becomes a soul so the whole of it this package is called a soul so zomanena zakuti soul ndi china chake chimakhala mkati mwako ndi chimapita kuti akidza bodza zinachokera kuzipembedzo zina zosiyanasiyana zimene zinapanga corrupt this teaching koma mukapita m'baibulo so that's the meaning of soul I know kuti ambiri ndithu apa mafunso abwera ambirimbiri so apapa ndimene ndimanena zija zokuti gahena kulibe palibe akupsa panopo ndimatanthauza zimenezizi chifukwa ndikudziwa ambiri ali ndi maganizo oti okay ndeti munthu ukafa ngati ukakhala unali ochimwa ndeti upita kukayamba kuotchedwa ena anabweretsa timatheory toti ayi umapita ukadikirira kwina kwake Ah, ati chani mati chani ne ukadikirira kwina kwake ena akatolika ndaja anabweretsa ija yokuti ayi umapita kaye ku cha purigatoriyo kenako amatha kupempherera umapita kumwamba kapena mwakamiti zonse zija baibulo mulibe zabodza now ziphunzitso zomanena zoti munthu ukafa kena kumazatuluka china chake chooneka ngati iweyo cha blue chimazapita kumwamba kaya cha- cha white kaya so kapena spirit zinabwera ndi zipembedzo zina zosiyanasiyana zachikunjazi sizoona mbaibulo mulibe so ngati mbaibulo mulibemo this teaching it means kuti nkhani yokuti gahena ena ake akupsa panopo ndi abodzaso now pali mavesi ambirimbiri amene amabwera kuchokera ku nkhani iyi ndi ndifotokoza komano ndifuna tingomaliza kaye chapter 2 chi kumapeto kuko anazanena zokuti munda umewu umene anapangamo verse, uh, verse 16 ananena zokuti and the lord commanded man saying of every tree of the garden you may eat but of the tree of knowledge of good and evil thou shall not eat of it in the day that you eat you shall die so vesi ili tinalilongosola kale tizalilongosolanso ku genesis chapter 3 video imene tapange post next kuti muzamvetsetse so umumumu mukayang'ana mundamo mulungu anayikamo mitengo iwiri anayikamo mtengo wodziwitsa zabwino ndi zoyipa komanso anayikaponso mtengo wa moyo

either way they were supposed to die ndi chifukwa anayika chani the tree of life munda muja why kuti azadye ukangodya iweyo from the tree of life umasanduka immortal sumafa komano tree of knowledge of good and evil chimene chimapanga ndikupatsa iweyo wisdom you should know good from evil so adam ndi hava sankadziwa what is good what is evil mmene ankawauza zokuti musadzadye izizi sankadziwa zoti ukapanga disobey that command that is evil chifukwa ana- analibe that ability that ability was coming in because of this tree of knowledge of good and evil ndeno tree of life iyi ukangoidya ndi pamene umakhala immortal so adam ndi hava anakanika kudya tree of life anasankha kukadya cha knowledge of good and evil akanakhala sanadye chilichonse apapa akanafabe either way they would have died so kudya chipatso cha chodziwitsa zabwino ndi zoyipa chichi punishment yake inali kuti uzafa tsiku lomwelo in the day that you eat you shall surely die the same day komano this adam and eve they were still going to die someday in the future ndichifukwa chake pali tree of, tree of life iyo ndi tree of life iyi idzabweranso ku revelation dziko lidzakatha ananena ku revelation kuti mulungu adzatipatsa access kuti tikadye chani from the tree of life imene inali munda wa Edeni imene anayikana achina Adamu apa tidzakadyano from that tree of life tidzakhalano ndi chani everlasting moyo mundimvetsese it can just be symbolic it may be literal moyo nde yesuyo so zimenezo zonse tidzakambirana kutsogolo komano that's what i want you to see kuti nkhani zonse zimene zidzachitika kutsogoloko if you don't understand these basics mupezeka kuti kutsogolo kuzinthu zitabalalika ndeno back to our story pali mavesi osiyanasiyana amene anthu amakhala kugwiritsa ntchito kuti apange question kuti okay apapo kunena zokuti munthu ukafa mzimu kaya chani palibe chimene chimachitika you're just dead wafa palibe kaya amene akupsa kugahena kaya chani pali mavesi ambirimbiri amene anthu amagwiritsa ntchito amakhala kufunsa ene then I'm fine ndingokuyalirani mavesi okuti yes mavesi ndikuwadziwa nawerengapo koma nawo ali ndi ma explanations ake vesi loyamba amene anthu ambiri amagwiritsa ntchito limachokera ku luka chapter 16 kuyambira vesi chani vesi 19 kukalekeza 31 ambuye yesu ankanena parabo ankanena zokuti panali rich man wina wake ndi panali wosauka wina wake dzina lake lazarasi nde richman uyo amasangalala kwambiri lazarus uyo amavutika kwambiri onsewo anamwalira so richman uyo anapita kuti ku gahena lazarus anamwalira ndikupita kuti kumwamba so anthu amanena kuti yesu ambuye yesu anabwera amazagwiritsa ntchito parabo chifukwa chani ngati munthu ukafa palibe chimene chimachitika so nkhani yake ndimene ndanena ija kuti chifukwa cha ma interactions ama israelites ndi zipembedzo zija zawo za chikunja zija anapezeka kuti anayamba kupanga implant these ideologies into the minds of ma israelites ndikumawapangitsa ngati kuti this is the truth so ambuye mmene amalongosola this parable analongosola izizi kuti magayiziwa atani amvetsetse maparabo amene ambuye amagwiritsa ntchito sikuti amakhala literal kuti zinachitika choncho kapena zimachitika choncho amafuna kungobweretsa ka idea kena kake kokuti there will be no return the moment you'll be judged after judgment iyo sipazakhala mwayi wokuti upange shift from one side to the other kutsogoloku gahena azabwera anthu azawaotcha koma panopo kulibe so ambuye yesu ananena parabo iyi kungowauza zimenezo zokuti after judgment sipazakhala that switch there will be no switching komano samatanthauza kuti zimenezi ndi zoona i know kuti izizi is hard to accept komano mutha kupita mukaseche nokha mukawerenge verse- verse- passage ja mukayimvetsetse kuti imatanthauza chani vesi lachiwiri limene anthu amagwiritsa ntchito ndi nthawi imene ambuyesu ankamwalira luka chapter 23 verse 43 um, pamene pajapo ambuye yesu ali pa mtanda pa ndiyeno unapeza kuti chigawenga chimodzi chinayamba kunena kuti "Eh, inuyo uzipulumutse wekha mesa umanena zokuti umatha kupulumutsa anthu mwakatimikiti uzipulumutse wekha ndeno chigawenga chinanena kuti kodi iweyo bwanji sumazimvera chisoni ifetu ndife anthu ochimwa tikulangidwa panopa chifukwa cha zochimwa zathu tsono siulibe mantha ndi mulungu ambuye mudzandikumbukire muzakafika mu kingdom yanu ndi yesu anayankha kuti Verily I say unto you, today you shall be with me in paradise. So amanena kuti hehe, ambuye Yesu apapa ananena zokuti tsiku lomwelo limene ankauza chigawengachi udzakhala nane mu paradise mistake ya interpretation interpretation ya vesi lili inasokonezedwa chifukwa cha anthu makorapshoni omwe wa ndikunenawo kuchokera kuzipembedzo zambirimbiri vesi lili koma anabwera polakwika verily i say unto you koma today you shall be with me in paradise amafunika abwere kuti verily surely i say unto you today koma you shall be with me in paradise why am i saying this ambuye yesu atamwalira anapita kuti sanapite ku paradaiso tsiku lomwelo sanapite ku paradaiso which means ngati ambuye yesu akunena apapa kuti tsiku lomweri ndizapita ku- tizikakhala limodzi ku paradaiso that's a mistake nde ndi era imeneyi ya bible ambuye yesu atadzuka anthu ena akuona ngati ndikunama ambuye yesu atadzuka mariya ankafuna awagwire ananena kuti usandigwire sindinapite kumwamba sindinapite kumwamba this was sunday ambuye yesu anamwalira friday so ngati ambuye yesu akunena zokuti sindinapite kumwamba sunday ndiye kuti zonena zokuti uzakhala ndine tsiku lomweli mu paradise zimenezo sizingatheke pali ndiye ndi chifukwa chake ndikunena kuti ndi era namba two paradise kunalibeko apa ambuye yesu anena kuti ndikupita kumwamba kuti ndikakukonzereni malo ndiye paradise iyo so apapa ambuye yesu sangamanenenso zokuti lero lomwe tikakhala mu paradise paradise sanakonze ndiyeno mukakhala kutiko pamenepo so that's an error ndikubwereza it's an error ngati mufuna kudziwa zambiri pitani mukapange search mukapeza information yonse mukapita ku revelation chapter 6 verse 9 mukapeza akunena pamenepo kuti they were the souls of those who were killed due to the testimony they were under the altar ngati mizimu ya anthu imene anaphedwa it was under the altar kumalira kwa mulungu kuti "Iye, how long shall you wait to avenge us kodi muzadikirira kwa nthawi yaitali bwanji kuti muzatipange avenge nde anthu amanena kuti mwaona apapa mizimu ya anthu anthu afa anthu afa apita kumwamba komano chilungamo chake nchokuti mayazi si choncho ndi zimene ndikunena zokuti anthu ma interpretation anapanga corrupt of those verses apapa ankangofuna kutanthauza zokuti ngati mene inalili nthawi ya kaini ndi abel kaini atapha abel mulungu anabwera anazanena kuti mwazi wa m'bale wako ukundilirira kuchokera mu nthaka amatanthauza zokuti mwazi umayankhula amatanthauza zoti magazi amayankhula mayazi amangofuna kumuuza zokuti ase ndikudziwa zoti wamupha m'bale wako wamukwirira basi basi that was the meaning koma samatanthauza kuti magazi amayankhula ayi nende chimodzimodzinso ku revelation uku sikuti amatanthauza zokuti mizimu iyi imayankhula ayi munthu ukamwalira mzimu wako which is the breath of life goes to god so mulungu amadziwa zokuti okay mzimu wangawo breath of life yanga iyi ndinayika mwa munthu ndiye yabwera inali kwa wakuti wakuti koma sikuti ndi conscious thing yokuti imayankhulana ndi Jah Jah kuti ambuye tafa ati ife tabwera ndi uze ndichita mayasi ulibe kozimenezo vesi ina imene amagwiritsa ntchito imachokera ku mateyu chapter 10 uh, verse 28 amanena zokuti musamaope anthu amene amatha kungopha thupi lokha koma sangaphe soul ndiye amanena kuti ya maona apapo anena zokuti Jah Jah ndi amene amatha kupha chani soul ndi body komano mukawerenga bwinobwino ananena zokuti musamaope anthu amene amatha kupha thupi lokha komano muziopa Jah Jah amene amatha kupanga destroy both body and your soul sakutanthauza zoti ndi ma components of each other so akutanthauza zokuti your complete being talongosola kale kuja kumayambiriro kuja kunena zokuti so is a combination of thupi dongo ndi breath of life imene iye anapereka nde akunena zokuti amatha kuononga zimenezizi azaononga zimenezizi zonse pakamodzi ndikuziononga deleting him from existence koma sakutanthauza zinazo ndiye kumabweranso vesi ina yake ngati ya 1 peter 3 vesi 19 inenso inandibalalitsa amanena zokuti ambuye yesu atamwalira in the same spirit he went and preached to the spirits of those which were in prison right anapita kukalalikira mizimu imene inali mndende so anthu amanena kuti maona ambuye yesu atamwalira anapita kukalalikira mizimu which is contrary to zimene timanena kuti pamtanda paja so ngati za mizimu zili zoona nza pamtanda paja ndizoona ambuye yesu ananena kuti tsiku lomwe lino ukakhala ndine mparadaisi koma apapa vesi ikunena kuti ya ambuye yesu anapita kuta ku gahena kukalalikira mizimu ya anthu osamva mwamva contradiction imeneyo nchifukwa chake ndikunena kuti there was an error and here there is also an error in interpretation why is there an error error yake ndi imene yonena zokuti vesi ili limanena zokuti in the same spirit he also went and preached to the spirits which were in prison now which spirits are these These are the spirits of those angels. It was those angels aku Book of Enoch that they were disobedient to God. Those are the spirits. So in the same spirit, through Noah, anapita kumawauzano chani those spirits. Why am I saying this? Ngati ndi mizimu ya anthu enieni. Ndeno magayizi akanena zokuti Ambuye Yesu anapita kukalalikira mizimu iyi. amafuna kutanthauza kuti chani munthu akafa nde kuti utha kupita ukamlalikira kenako akalapa kenako apulumuka ndi zimene zimachitika ku katolika zija zimene zinaletsedwa zija zimene anena zoti zachoka kumakabizi zimene zitazo zoti munthu akafa utha kumpempherera kumpititsa paradaiso ndi zofanana ndi interpretation imene anthu amayibweretsa kuti ambuyesu anapita kumakalalikira ku mizimu ya anthu oti anafa kale mwapezeza apa so this spirit anali angelo amene anatani anakhala disobedient nthawi ya nowa nkhani iyi ngati mukufuna kumvetsetsa pitani ku book of enoch video yake so ndipanga post osadandaula ndeno pali mavesi osiyanasiyana amene amakhala ngati akupanga incline kuti tipange interpret izizi chonchi komano muzifatsa nawo mavesi aja kuwerenga bwinobwino from all angles eh ndimene zinakhaliratu ndikudziwa ambiri simugwirizana nazo zimene ndalongosolazi koma chilungamo chake ndi chimenecho kwa amene ali serious mutha kupita kukatani kukasaka data iyi mukayiwerenge nokha chilichonse chimene ndakuwuzani panopo mukasanthule nokha panokha ngati mutakapeza ma interpretation osiyana ndi mmene ndanena inewa ndiye mubwerenso kunena kuti okay ase iwe umanama kwambiri ise zikomo kwambiri